jumɛn labɛnnen d'aw bolo bi mɔgɔw bɛ k'i lamɛn kɔkan quoi. non ɲɛnajɛ basima labɛnnen t'an bolo bamananw ni jeunesse jali labɛn dɔrɔn ka jama ɲɛnajɛ o ɲɛnajɛ de b'an bolo kosɛbɛ o yɔrɔ dɔ bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ lɔn fosi t'a la an ye naji wele an ye gemo wele an n'u de taga ko kɔnɔ o de ɲɛnajɛ b'an bolo.

ɲɛnajɛ de b'an bolo yan nɔ cɛbilenkɛ b'a la jugunin b'a la sugujan b'a la bara sumalen b'a la bara gonima b'a la mɔgɔ bɛ se ka min kɛ maraka ni bamanan ni suraka bɛɛ dafalen bɛ hawle sɔgɔn kama bɛɛ kɔrɔ k'a ta kabi sɔgɔma huit heures fo wula fɛ dix-huit heures an b'a kan de yɛrɛ a kɛra ɲɛnajɛ dan ye dumuni ma dɛsɛ ji ma dɛsɛ bɛɛ dumuni na k'i fa ɲɛnajɛ kɛra bɛɛ tulonna ka yɛlɛ ala ka nin ɲɔgɔn cɛya jan ni kɛnɛ ala k'o di dugu ma ala ka dugu hɛrɛ caya ala ka haminanko nɔgɔya ala ka taamanaw sɔrɔ a dabɔra olu de k'a lajɛ kama ala ka wari caman d'u ma k'a bila ka na d'an ma an k'a dun k'an fa voilà kuma min tun bɛ ne bolo o ye nin ye merci kulubali abu aw hakili aw dun kɛra sababu ye ka ɲɛnajɛ labɛn n b'a fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ani minnu wɛrɛ bɛ k'a lajɛ fo kɔkan bon min b'a fɛ dɔrɔn ko in kɔni an y'a labɛn an b'a fɔ ko sani a ma ɲɛ an bolo kosɛbɛ ɲinan mais ni ala sɔnna ni ala ye si kalifa san wɛrɛ ta o bi yɔrɔ ka se ka tɛmɛ nin kan an b'a dabɔ fo k'a fɔ dugu ka ɲɛnajɛ ɲɛnajɛ tɛ dugu o dugu kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ dugu de don n'i y'a jateminɛ an dafɛ dugu ninnu n'i b'a ko ka ɲɛnajɛ

folikan min bɛ ne bolo k'a lase u ma. a ye nafe a ye nafe kosɛbɛ voilà ka ɲi. folikan min bɛ ne bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na. kosɛbɛ k'a lase an ka tunkarankew ma. kosɛbɛ ɛɛ u k'u hakili to an na. kosɛbɛ bonya ni karama la. kosɛbɛ bonya ni karama. kosɛbɛ ɛɛ nin ɲɛnajɛ in. kosɛbɛ a ju wulila yan nɔ. mais ne b'a ɲini u fɛ fana ɲɛnajɛ dɔ ka wuli u fana fɛ yen k'an sɛgɛrɛ ni bonya ni karama ye u k'u hakili to an na an fana hakili b'u la an hakili b'u la ni mun ye ala ka tunga ɲuman jigin u taara nafolo min ɲini ala k'a nɔgɔya u ye ala k'u kisi faama kunko ni fanta kunko ala k'u kisi o ma ala k'u kisi u yɛrɛ masiba ma donc nin ɲɛnajɛ in kun de ye pour que karata k'a dɔn ko ɲɛnajɛ bɛ yan karata k'a dɔn ko bɛn bɛ yan eh, jeliw ye fɛn dɔ fɔ kɛnɛ in kan k'a fɔ ko fangune ɲɔgɔn tɛ ayiwa kankelentigiya la fangune ɲɔgɔn tɛ ɲɛnajɛ la fangune ɲɔgɔn tɛ bɛn na donc o fɔra cogo min na an k'an jija an kana malo donc an hakili b'u kan an jigi b'u kan o de don ala sago sago merci beaucoup kɔrɔfɔ ɲɛna donc san wɛrɛ fana aw bɛ nin ɲɔgɔnna boloda ni ala sɔnna ni ala sɔnna inchallah awa
donc nin y'an nanen ye dɔnkilidalaw fan fɛ n'i ko sɔgɔ anw na dɔrɔn ni musokɔrɔba ninnu de don donc eh, musokɔrɔba saba an bɛ fɛ ka dakurunya damadɔ sɔrɔ aw fɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ k'aw lajɛ sisan aw bɛ ka lajɛ dirɛti la an ka mɔgɔ mɔgɔ bɛ tunga na bɛɛ bɛ k'aw lajɛ ne ka telefoni fɛ dirɛti la donc an bɛ fɛ ka ah, dakurunya damadɔ foli kɛ eh, an ka minnu bɛ tunga na aw ka dugawu don u ye voilà o de don ka kaba an bɛ kɔrɔfɔ d'e ma quoi bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛ k'aw lajɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ tunga na bɛɛ bɛ k'aw lajɛ direct la donc an bɛ fɛ aw ka dugawu don u ye ka dugawu don an yɛrɛ fana yan nɔ voilà o de don quoi.
a diyara n ye ha ala k'aw sɔn u sɔnba kɛ ala ye an denw wolodenw n'a mɔdenw don.

kɔrɔta d'a ma ka labanko ɲuman d'a ma ala kan'a don a dɛsɛ kɔrɔ ala ka jugu ma amina rabi ala ka dugawu minɛ an ni se voilà nin ye famuguri tarawele ni bɛɛ ko arambo n hakili la kɔni mɔgɔ caman ya famuguri tarawele tɔgɔ mɛn fangune bamanan arambo ni min ma dali k'a ye nin ye arambo ye arambo

an y'a dabɔ o de kama nka an b'a ɲini aventurierw fɛ an y'o f'u ye an b'u ka bila la ni kɔngɔ ko ɲɛnafin b'u la ni an se min ye an b'o de kɛ an bɛ foli bila u ma an b'a f'u ɲɛna ala k'u gɛrɛsɛgɛ ala k'u gɛrɛsɛgɛ ɲɛnajɛ dabɔ kun ye fanga fɔ de o de ala sago aw sago arambo an bɛ fɛ ka dɔn san wɛrɛ yala aw bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ tuguni ka dafɛla bɛɛ wele tuguni wa voilà bon i y'o min fana fɔ o diyara n ye quoi parce que n'i y'a nin lajɛ quoi an bɛ se k'a fɔ dɔɔnin y'a jɛ quoi parce que waati koronna k'a sɔrɔ an hakili bɛ fɛn minnu na an ma se k'a bɛɛ sɔrɔ an kɔni b'a fɛ don n'a nataw la hali n'a kɛra ɲinan ye an ya fɛnw don woloba se ka fɔ an minnu kɛ nka an ma se k'an bolo da u kan parce que fɛn yɔrɔ bɛ sera tile naani dɔrɔn an nana don sɔrɔ o de kɛra dɔ fiɲɛ dɔ ye nka bamananw ka fɔlen n'i ma don ko kɔnɔ i t'a fili dɔn an kɔni an b'a ɲini u fɛ donc an bɛ fɛ ka progresser ka ɲa ka tɛmɛ nin kan o don ala sago i ni sɛ tarawele an bɛna an tilen ka se samu ma samu sisoko aw bɛ direct la an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔkan u bɛɛ bɛ k'aw lajɛ donc ɲɛnajɛ labɛnna ɲɛnajɛ banna an bɛ ka mɔgɔw ka interview kɛ k'aw ka kumakan ta an ka minnu bɛ tunga na u bɛɛ bɛ k'aw lajɛ direct la donc dakuruɲa fila fila jɛn bɛ aw fɛ ka ɲɛsin an ka tungarankew ma o kɔfɛ fana ɲɛnajɛ in a y'a labɛn mun de kama a ɲɛnajɛ kɔni sincèrement an y'a labɛn bɛn ani kelenya an y'a labɛn o de kama i k'a kɔrɔta kosɛbɛ ka sinsin kosɛbɛ ni nin ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ an tɛ jigin ɲɔgɔn na kosɛbɛ nin ka fisa ni misiki ko ye kosɛbɛ an wolola nin de rɔ ka mɔ nin dɔ an bɛ nin de dɔn kosɛbɛ an kɔni ka foli bɛ ka tɛmɛ kosɛbɛ yarabi ala ka nin ɲɔgɔn caman kɛ ala ka denmisɛnninw ala ka kɛnɛya d'u ma ala k'u sago d'u ma

an b'an tɛmɛ ka se amɛ ma ɲɛnajɛ in min labɛnna bolo bi n hakili la a kɛra wasa ye nin ye a kuncɛtɔla ye donc an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔkan olu bɛɛ bɛ k'aw lajɛ u kun tɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ kan mais u y'a ye ɲɛnajɛ kɛra cogo cogo u y'a bɛɛ ye donc an bɛ fɛ k'a dɔn dakuruɲa joli b'e fɛ k'a ɲɛf'u ɲɛna ani ɲɛnajɛ yɛrɛ fana labɛnna kun min kama ani ɲɛnajɛ in yɛrɛ taabolo i b'a fɛ ka dakuruɲa jɛ sɔrɔ ka fɔ o kan wala bisimila nin tɛ basi ye mɔgɔ kosɛbɛ nin ɲɛnajɛ min filɛ nin ye kosɛbɛ a bɛ komi anw kɔni tɛmɛna ɲɛnajɛ ɲɛmɔgɔya ye kosɛbɛ
mais denmisɛnninw de y'a organiser ka s'an ma kosɛbɛ ko olu b'a fɛ ka ɲɛnajɛ dɔ boloda kosɛbɛ pour que an bɛ se ka kɔrɔlenw jigi kosɛbɛ an ko nin tɛ basi ye o anw pɛrɛlen de don a kama ɛ anw tun ma gunu fɔ fɔlɔ u b'an to gunu na ni arajo kan bɔra u bɛ taa arajo de la ka gunu donc n'olu yɛrɛ ko olu tun bɛ fili bin de kɔnɔ u bɔra fili bin kɔnɔ an ka gunu an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ci bila ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka n'a kɛ ɲɛnajɛ ye o ka ɲi ka tɛmɛ arajo ko kan an ko nin tɛ basi ye nin diyara anw ye a bɛnna an ma o de la an y'a wa nin ɲɛnajɛ in boloda
ka sigiɲɔgɔn bɛɛ wele u ka na sɔgɔmada ɲɛnajɛ b'an bolo an b'a fɛ ka ɲɛnajɛ in boloda nin fɛnɛ ka fisa ka tɛmɛ a balani ko a n'a arajo ko nin min filɛ nin ye sinji ni balima nana dɔ tun famanen don a ka mɔgɔ ma o n'o tigi na ɲɔgɔn ye kelen denmisɛnninw minnu y'a sɔrɔ an b'o olu ka kɛnɛ kan dugu dɔw mɔgɔw bɛ yen dɔnbaya tɛ dɔ ni dɔ cɛ nin ɲɛnajɛ in senfɛ a bɛ se ka teriya don ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ ni mɔgɔ y'a ɲɔgɔn dɔn hinɛ bɛ na makari bɛ na ɔ denmisɛnninw ye kɔrɔfɔ in fɔ an ɲɛna an yɛrɛ sɔnna ko in ma ka bɛn o de ma parce que an ɲɛ mɔna nin de ni ɲɛnajɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ boli ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ donc n'a sɔrɔ ko wariko de don mɔgɔ tun tɛ b'u ka yɔrɔ la ka na mais diyaɲɛ ni kanu o de y'u se yan donc o ni kanu kama wa bɛɛ lajɛlen u nana an y'a ɲɛnajɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma kɛ ni basi si ye mankan ma bɔ a la foyi foyi ma bɔ a la bɛn ni kelenya o de sabatira an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen nisɔn diyara donc u minnu bɛ tunga na olu ko a ka kɛ direct ye bon a diyara an fɛnɛ kɛ a bɛ se ka kɛ
an b'a dɔn fɛnɛ ko hali n'u tɛ yan u hakili bɛ yan ne ko hali ni ni mɔgɔ dɔ sira ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ n'aw hakiliw tɛ ɲɔgɔn kan a bɛ komi aw ma si ɲɔgɔn kan mais ni hali mɔgɔ dɔ bɛ maka ni e bɛ yan n'a ni hakili sira ɲɔgɔn kan dɔrɔn a bɛ komi aw bɛɛ tun bɛ dilan kelen donc an b'u fɛnɛ fo u fɛnɛ y'a nin ci min bila ka na k'a ka kɛ direct ye o diyara an fɛnɛ an b'a dɔn ko an kanu b'u fɛnɛ denmisɛnninw fana min y'a nin boloda yarabi ala bi hali bi ala kana jɛ in ban ala k'an bɛɛ lajɛlen kan ala k'an jɛlen to ala ka denmisɛnninw dɛmɛ yarabi ala ka mɔgɔkɔrɔsi ala ka bɛn to ani ne tun b'a fɛ ka min fɔ o de ye nin ala sago aw bonya b'a la ne bɔra kuma donc voilà nin ye modibo ye donc ale olu de ɲɛmɔgɔ olu de kɛra sababu ye ka ɲɛnajɛ labɛn donc modibo sababuya jɛn y'a to aw y'a nin ɲɛnajɛ in labɛn ani an bɛ fɛ k'a dɔn est ce que san wɛrɛ fana aw bɛna nin ɲɔgɔnna labɛn wa ɲɛnajɛ in a daminɛna hɛrɛ la ka laban hɛrɛ la wa donc an bɛ fɛ ka i ka dakurunya fila fila fɔ an ka mɔgɔw fana bɛɛ bɛ k'i lajɛ minnu bɛ yan minnu tɛ yan bɛɛ bɛ k'i lajɛ voilà o de don quoi
n'i y'a y'an nin labɛn vraiment fɛn kɔrɔ minnu don an famana k'u kɛ o ɲɛnajɛ ye fɛn dɔ ye a bɛ mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na o de kama an y'a labɛn mais a labɛn cogo a gɛlɛyara an bolo dɔɔni ka sabu kɛ a koronna kojugu nka an kɔni ka laɲini ye min ye n'ala ye san wɛrɛ jira an na

an bɛna fana ɲininka ɲɛnajɛ in dabɔra kun min kama n'a dɔn yɛrɛ min ye ka fɔ o kɔfɛ fana da la an ka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ aventure la bɛɛ bɛ k'i lajɛ an bɛ facebook sanfɛ direct la donc n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka dakurunya damadɔ min sɔrɔ k'a lase u ma voilà o de don bon nin kɔni ɔ, nin kɔni kɛra barinkɔrɔ de ye sa an bɛ dɔ de fɔ an tɛ min sidɔn parce que fɛn ma bari fɛn ma su de la ah sisan kɔni nin ye fɛn min ye nin ye sogo laada kɔrɔ de ye an ɲinɛna kɔrɔlenw ko kɔ hali n'an ma se k'a bɛɛ ta normalement an kan ka dɔ ta parce que diɲɛnatigɛ bɛ yɔrɔ min na a tɛ bolo kelen kan bɛɛ ko bɛɛ b'a kɔnɔ bi nin ɲɛnajɛ in fana tan tulon tɛ sɛbɛ sa ko anw wolola k'a to an kɔrɔkɔrɔw u kun bɛ ɲɛnajɛ min kɛ anw tɛ se k'o kɛ an tɛ se ka surunya o la mais a bɛ comme an ɲinana kɔ parce que an ɲinana kɔ ni jumɛn ye ɛ dulakolon dɔnkɛ ni manifu ɲina kɔ n'o ye ka misi ko ye an la nin kɛ de dɔrɔn ka hakili to ko kɔrɔw kɔ an kana ɲina an bɛ foli min d'u ma ala ka ɲɔgɔn tan bɔ a ye tɔgɔ la ala ka dɛmɛ a ɲɔgɔn na an kɔni fɛn min de fɔ b'an bolo bi donc ala k'an to ɲɔgɔn ye donc ala foyi can wala bɛ ala sɔrɔ

bon nin kɔni ɲɛnajɛ ye nin dabɔra fɛn min kama ko kɔrɔw jira don bon hadamaden ma ɲinɛ jujɔn kɔ sɛbɛnko b'i kɔnɔ donc an y'a dabɔ an y'a dabɔ fɛn min kama ka hadamadenw kɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ ka ɲɛnajɛ bɛɛ n'i yɛrɛ dama don tulon tɛ sɛbɛ sa donc a dabɔra o de kama donc ka ɲɛnafin bɔ quoi ko nin ye souvenir ye quoi se ka nin mara fo san tan san tan ni kɔ